adalengeza zotsatira zimene atatha kufufuza za voti ya president ku ma council 11 adabweretsa tsopano ma council onse amene awerengera kukhala 24 kumanena kuti kwangotsala ma council 12 ndiye kuchokera pa zimene adalengezazo zimachita kuonekeratu kuti amene ndimapikisana nawo his excellency professor arthur peter mutharika wa democratic progressive party anali atatsogola kotero kuti sangapezekenso ndiye zimaonetsa kuti amene apambane ndi iwowa chifukwa cha chimenecho kamphindi kapitako leroli naimbira foni a mutharika nkuwapatsa mafuno abwino chifukwa cha kupambana kwawo nkuwafuniranso zabwino kuti mmene akubwera ngati president wachinambala 7 wa malawi achite bwino ndachita izizi chifukwa chakuti ndavomereza kuti zotsatira za chisankho cha president chimene a malawi electoral commission adaunika kale nkuvomereza nkupereka ku anthu ine ndidazivomereza ndipo ndivomerezanso zimene alengeze momaliza akachita msonkhano wawo 2 koloko masanawa ndikudziwa kuti ambiri a inu amene munasapota kampeni yanga yakuti ndikhoza kusankhidwanso nkhani imene iyi yakumvetsani chisoni koma ndikufuna kuti mudziwe kuti ineyo moyo wanga wonse ndidzakhala wothokoza chifukwa cha kundikhulupirira komanso kundipatsa sapoti yanu ngati wokuimirirani ndikudziwa kuti ambiri a inu amene munavota mwaona kuti izi zapereka chithunzithunzi cha mmene mwafunira kuti boma lisinthe ndiye ineyo ndili kuvomereza kuti ndalephera chifukwa chopereka ulemu ku cholinga chanu ngati amalawi nzika za dziko lino komanso chifukwa chopereka ulemu ku malamulo athu akulu a constitution ndiye kaya munavota kaya simudavote kaya ndinu mmalawi kulikonse pa dziko lapansi lino ndikufuna ndikuthokozeni chifukwa chakuchita zinthu zonse mwamtendere mwabata komanso motsatira malamulo koposera pamenepa ndifuna ndiyamike yehova mulungu wamphamvu yonse ndi onse inu amene mwandithandizira ponipatsa mwayi wakuti ndikhoza kukutumikirani mzaka 5 zapitazi ngati president wanu wa nambala 6 masiku akubwerawa asanalumbiritsidwe uh, president amene atenge malo anga ndifuna ndikudziwitseni kuti ndadzipereka kuti pakhale kupatsirana bwino kwa ulamuliro ndauza kale wonse amene ndimagwira nawo ntchito kuti ayambe kukonzekera zimenezi kuti tipereke thandizo lililonse pasaoneke chilichonse chotsamwitsa mmene tili kupereka ulamuliro chifukwa mtendere wa dziko bata ndi zonse zimene zilipo ngati za dziko lino kaya ndi ma services zonsezo zitsatire kolingana ndi malamulo a dziko lathu ndiponso ndapereka ulamuliro kwa onse amene akugwira ntchito kuno ku state house kuti m'masiku akubwerawa nyumba zonse za boma zikhale bwinobwino zikonzedwe bwinobwino kukonzekera a president amene abwere akalumbiritsidwa mundilole ndithokozenso a malawi electoral commission chifukwa cha ntchito yawo yapamwamba imene bachita kuonetsetsa kuti zonse zokhudzana ndi masankho amenewa zachitika mwamtendere komanso poyera makamaka ndithokoze uh, a MEC chair Justice Annabel Mtalimanja chifukwa chakudekha kwawo komanso kuonetsetsa kuti zonse zikuongoleredwa bwino chifukwa nkhani imeneyi si nkhani yophweka ndipo ndifuna ndiwathokoze ndi kuwayamikira koposa koma mudziwanso kuti kuyendetsa masankho ngati amenewa pamafunikiranso ambiri oti awathandize monga ma commissioner waja uh, staff yonse ya masankho ngakhalenso wonse amene amakhudzidwa ndiye ine ngati president ndifuna ndithokoze nonse chifukwa cha gawo lanu kuti masankho a chaka chino akhala masankho opambana kuonetsa kuti demokrasi malawi ifuna kuonetsa chitsanzo chabwino ku dziko lonse lapansi Koma mundilole kuti nkambeponso mfundo ina ah, pokhudzana ni nkhani ya ah, ntchito ya mec nsanamalize Ah, mkumvetsa kwanga ah, komishoni iyi ili ndi maudindo awiri udindo woyamba nkuonetsetsa kuti alengeze zotsatira za sankho mu njira imene ili yovomerezeka komanso kuonetsa chifuniro cha onse amene avota amene nambala yawo yachulukira ndiye ndikukhulupirira kuti a commission wagwira ntchito imeneyi koma mwapamwamba gawo lachiwiri la udindo wawo nkuti sizinachitike kuti amalizitse ndiye zija zakuti aone kuti kodi panali zina zotsamwitsa mmasankhowa kapena chimene chachitika nchiyani pamene masankhowa akhala akuchitika kuti zimenezo azifotokozere bwinobwino mu njiranso yakuti aliyense akhoza kumvetsa bwino ngati ena sadatsatire malamulo pa nkhani ngati zimenezi kodi amenewo achita nawo chiyani chifukwa mmene ndikuoneramu zipani zingapo zinapereka madandaulo awo ngakhalenso chipani chathu kubweretsa madandaulowo ku mec kuti alongosole bwinobwino zina zimene zimaoneka ngati sizidayende bwino koma koposera pamenepo Iwo eni ake a Commission analengezanso kuti pawokha anapeza zina zimene amaona kuti sizidakhale bwino ndipo mpakana amayimitsa uh, makhonsolo angapo kunena kuti ayi tayamba tayika pambali chifukwa uh, tifuna tizionetsetse bwino tsono ngati anazindikira kuti pali zina zimene sizinali bwino Izi zisatanthauze kuti kutsogola kwa Professor Mutharika ngati wopambana kapena kuti ndi amene wawina zisakhale ngati kuti tikunena kuti sizidatero ayi koma icho ncho chithunzithunzi cha zimene anthu afuna ngakhaletu pa masewero ah, a- a mpira mwachitsanzo kuti wena akaponda anzawo sizitanthauza kuti ah, zigoli zakhala bwanji kothera ayi chifukwa zigoli zija nzimene zimadzanena kuti wapambana ndani ndipo ngakhale iwo amene anaponda anzawo amapatsidwanso chilango ah, mu nthawi yake koma a mec monga ngati lifalili amene wayendetsa izi ali ndi udindo tsono wofotokozera bwinobwino kuti aliyense amvetse kuti zimene sizidayende bwino nziti ndipo tinachita chiyani kodi chidachitikadi nchiyani komanso tapeza kuti zimenezo tathana nazo motani akafotokoza bwinobwino zinthu za mtundu umenewo ndiye kuti ngakhale wena anachita mosatsatira ah, malamulo amenewo ayankhepo ine maganizo anga ngakuti akomishoniwa adafunika afotokoze zimenezo asanapereke zotsatira zomaliza nchifukwa chake napita ngakhale ku khoti nkuwapempha kuti kodi bwanji achite kaye zimenezo ndiye a khoti anena kuti ayi iwowo angapereke zotsatirazo koma poyamba afotokozere ah, zimene apeza ndi zimene ayankha kuti zonsezo zatheka asanaulengeze zotsatirazo ndiye ineyo ndidavomereza zimenezo anatipangira akukhoti akubwalo la milandu kuti titsate zimenezo ndiye ndikufuna kuti pamene akuchita udindo wawo wachiwiriwo ndikhulupiriranso monga anachita udindo wawo woyamba mwapamwamba achitanso chimodzimodzi chifukwa akatero ndiye kuti aonetsetse kuti zonse zimene zimachitika pa demokalasi yathu ino zilimbikitsidwa kuti demokalasi ikupita patsogolo ndiye mmene tikukamba zopita patsogolo ndifuna ndi ah, pereke kuti uthenga wakuti apurezidenti akubwerawa tiwapatsenso chilimbikitso chonse ndi sapoti yonse yokwanira monga a malawi electoral commission tawapatsira pa nthawi yonseyi chifukwa a president mutharika kuti apambane potsogolera dziko lathu kuti tipite kukhala dziko lopambana zidalire tonse kuima nawo limodzi pomaona kuti chitukuko cha dziko lathu chipita mtsogolo motani ndiye kaya ndinu wa chipani chakuti chakuti kaya mwina mnayima nawo pa masankho amenewa kapena inu mnangokavota ah, kapena mwaona kuti mbali yanu yawina kapena mbali yanu yaluza pemphero langa nlakuti tonse tikhala ndi chidwi chomachita nawo zinthu zimene zithandizire chitukuko cha dziko lathu komanso demokalasi ya dziko lathu ndipo kudzipereka kwanga nkwakuti ine ndidzachita gawo lofunikira kuti tonse mu umodzi wathu tikhoza kuchita zimenezi kwa inu amene muli mamembala a malawi congress party Ah, ndifuna ndipereke maganizo anga posachedwapa kuti kodi titani tsopano potsimikizira za utsogoleri komanso ndi zochitika kuti timange bwanji chipani chathu ndi kukonzekera chipambano kutsogoloko koma ndikukhulupirira kuti chimene chikufunika kwambiri pali pano nchakuti tonse ngati amalawi tigwire ntchito mogwirizana ngati mtundu umodzi kuti malawi akhale wabwino kuposera kale chifukwa chimenecho nchimene chitipangitse kuti tonse tikhale opambana kumapeto kwake ambuye akudalitseni nonse mulungu adalitsenso malawi